ndị be anyị daalụ m my younger brother Chukwuemeka Obinwugo sị mụ yuzu asụsụ Igbo wee repliketie repitie video nke m mere n'oyibo about ndị Igbo na ife a ndị oyibo na-akpọ monotheism henotheism, polytheism, and the others. maka um, reason ịbụọ m sị ya na m ga-etinye ọnụ n'asụsụ Igbo nke mbụ wụ na m nwere a lot of respect for Obinwugo o so na ụmụaka ọ bụkwa na ọ wụzi nwa a kpa n'aka of course atọrọ m ya ọfụma so nwata ka ọ wụ n'ebe m nọ o so na ụmụaka anyị ga-asịwu na nnaa bịa na anyị hapụrụ ụnụ ụnọ na ụnụ ya-enewu ya anya ọfụma nke a wụ nke mbụ nke ịbụọ wụ na ofu ife so wee dowe igbo n'ọnọdụ igbo nọ taa wụ ndị okenye ekwedu o nwere ka ihe si mebiruo n'anị igbo ndị okenye dụtụ azụ obere ndị ekwesịghị ịnọ n'ihu mabata n'ihu mebisie ife wee sị well esoghị m na okenye ndị igbo taa mana at least to Obinwugo na m ka wụ okenye wee sị ka m kọwaa ihe m kwuru n'igbo anyị ama ngaba etu chi ukwu si wee dịba maka ọ dịghọ necessary na discussion a but ofu proof na chi ukwu dịkene wụ na o nweghị civilization nọ n'ụwa trust me religious studies is one of the best ways of approaching human history and ana m agụ na-ekuzi religion at the highest level na university bata na first 50 na America every civilization nọ n'ụwa nwere idea na o nwere a being nke wụ a supreme being so ka anyị ghara iji bịawa etu o si wee nya nwa si wee dị ife anyị ma bụ na ọ dị but ọkwa ị fụrụ after onye a ndị igbo sị na ọ wụ chi ukwu na side anambra a na-akpọ ya chi ukwu na side nke ndị Nigeria kpọrọ imo a na-eyuzu chineke more outside him every other thing ọ wụ n'oyibo a na-akpọ gods wụ inventions of human beings ọ human beings mere ya invent or imaginary ya into existence onweghị nke dị original just like ihe a na-akpọ kingship ọkwa ị fụrụ ihe a na-akpọ kingship onweghị nke dị original ọ ndị mmadụ inventri fa King of England nke nwoke a nọkatara oge a sịwa asị ndị Igbo ji wee nọbụkwa be ha ife niile a wụ ndị mmadụ inventri ya for two reasons ya na nke a ndị oyibo na-akpọkwa god so ọkwa ndị mmadụ setịsị ha up ụzọ ife naabọ ka e ji set ha up nke mbụ wụ egwu egwu na-atụ ndị mmadụ ka anyị bido from nke a a na-akpọ king ndị egwu na-atụ na ha aman leadwu onwe ha na ha aman chịkọtawu onwe ha ha tụọ ofu onye aka sị nya dubezie ha ọ wụrụ to them ihe a ndị oyibo na-akpọ king the same thing applies kwa na nke a ife a na-akpọ gods gods egwu tụba ndị mmadụ na ha na ha aghọtaghị etu ụwa dị ha nene mountain etu ị ma na mountain na-aka mmadụ ogologo ha sị na god nọ n'elu ya ha nene ukwu osisi ọ wụ na ha aghọtachaghị ya ọfụma ha sị na ọ wụ god ha nene mmiri ha sị na mmụọ nọkwa n'ime banye na submarine kpagharịa n'all the seas in the world ị ya-afụ ụdị ihe a ndị igbo mebiri asụsụ igbo na-akpọ mmụọ mmiri ọ nọghị ebe ahụ ebe ọ nọ na imagination ndị believe na ụdị ha dị it does not exist ife niile a wụ imaginations ndị mmadụ ndị mmadụ nọkata ndị igbo ụfọdụ nọkata bido na na o nwere ife nọ n'ime ha nwa wụ their personal god subject ya this position to the simplest test ị fụ na na ihe a wụ sọ simply ihe ha gụtara in one book ka ha na-ekwu the first eh, the first one of the criteria anyị ji ama presence of chi ukwu ife anyị na-akpọ numinous kedu onye igbo ga-asị na ya na-efe ihe nọ ya n'ime ka anyị zikere nke a kedu onye igbo ya pụta n'ụwa sị na ya na-atụ whatever nọ ya n'ime ahụ ọ na-akpọ personal god egwu not even one igbo person can tell us na ya na-atụ whatever nọ ya n'ime ọ na-atụ egwu then erepeatie m ndị Igbo sị na supreme being bụ chi ukwu ndị Igbo achọghị ịhọmbụlụ onwe ha jụọ ndị ka ha mara question achọghị ịjụ onwe ha ihe kpatara na ndị Igbo asịha na gods ndị a dị lesser than supreme being na ha kpọha ha chi nta ma ọ chi obere asị ha na-asịrị anyị kịta a wụ na arụsị ka a na-akpọ ha o makie the sense o makie the sense this word a arụsị dị cognate to orisa even ndị bini na-akpọ gods or god ife dịka ooni of ife ọba kwuru na yoruba language wu orisa ka ọwụ ebe a ka this word a arụsị si so ife onye igbo na-emezi wụ ihe ọ maha origin sie ọ sị na arụsị ị transportụọ 70% or 90% of contemporary igbos to israel before ndị jew ụmụnne ha anabata ebe ahụ ebe ahụ e nyere abraham ndị igbo ya asị na arụsị ka ọwụ contemporary igbos maka na ndị britain esigo through missionaries bịa bụ ha asọ mmiri n'ọnụ na everything ha na-eme ewu na everything ndị missionaries aghọtaha na ọ god ka ọwụ jee gụọ akwụkwọ John Munonye e graduate ka ọwụ o nwere akwụkwọ o dere ya bụ ị na-agụ ị na-ajụ ihe kpatazi na o meha ọfụma ka achebe o wenitere ọfọ nke onye igbo ọbụla ma ife ọfọ bụ sị na an idol kedu ihe onye igbo furu efu ya aghọta ma ọ na-agụ ihe ahụ ife onye igbo furu efu ya aghọta awụ na ihe ahụ john munonye kpọrọ idol na ọbụ arụsị na nchịkọta okwu a onye Igbo dị too smart ọ ma na apart from the supreme being nyanwa na-akpọ Chukwu na o nwedị ihe ọzọ wụ gods intelligence ya dị too high i recognize anything as gods oge ndị Igbo bido fụwa okwu ebe nna nna ha nọ wee fe chukwu as arụsị ha na-emisinterpret as gods ọ wụ oge ha fugoro efu ndị ahụ na onwe ha debere okwu ahụ ị chọọ ịma ma ha fụrụ ihe ahụ as arụsị ị ya-eje jụọ ha ọ bụkwa ndị ị fụrụ kịta ka ị ga-ajụ na ndị ị fụrụ kịta emeet m a lot of people m gwachara maka ndị ahụ turnziri against me bido kuziwere m omenala ndị ahụ jee na ụka na i jeghị ụka i jee primary school ebe a gwara gị na o nweghị ihe ọzọ ndị Igbo na-arụ karịa gods ndị Igbo si through Abraham because Abraham wụ onye izi ghọta na ukwu osisi cannot be a god moon cannot be a god na etu chukwu si kee ka o si kee those things so ndị igbo dị too smart etu ha si mara na ọ the greatest foolhardiness iwepụta ofu onye sị ya wụrụ eze ha etu a ka ha si marụkwa na ịkpọ anything ekere eke ma nke ha nwa ji aka ha produce na ịkpọ ya a god wụ tomfoolery ndị na-aghụgha ihe a kịta a wụ the contemporary ones ọ bụghị nna nna anyị ha o nwere ife m gụtara na akwụkwọ a na-akpọ Arrow of God nnukwu onye researcher a na-akpọ Emeka Maduewesi amadụ m na o sokwa fụ ife ahụ maka m dere ya na ofu akwụkwọ m ebe Ezeulu na-agwa nwa ya nwoke Edogo don't carve the image of gods i wezie eze gị i wezie ire gị gụọ eze gị ọnụ so onye igbo dị too smart na ọ ma na ọ sọsọ chi ukwu nke ahụ m sị na m achọghị ịba into origins ya mana anyị ma na ọ dị onye amaghọ na ọ dị nke onye ahụ dịkwa entitled mụnwa ma na chi ukwu dị but outside nya nwa every other thing onye igbo na-akpọ gods maka ọnụ oyibo ka ọ ekwu ya ofu ihe m fụ bara uru na akwụkwọ arazu dere wụ na ọ sị na ya spend years na-achọ this word for gods na asụsụ igbo na ya afụghị ya so onye igbo na-afụ anything as gods taa ọ problem onye ahụ ọ bụghị problem nna nna anyị ha nna nna anyị ha dị too intelligent na ha ma na ọ a scam ka ọ wụ na ọ ihe ndị mmadụ ji egwu wee bido and na ọ ihe ndị mmadụ ji ignorance wee bido so ha risere above it until it decay ị ma na o nwerọ ihe na-akwụ stand still if you don't nourish a culture it dies o nwere ndị mụ na ha na-amụ anya 24 hours ethink of ife igbo ya eme wee kunie ife m gwa ha n'ụtụtụ wụ na ihe rituals ceremonies na-arụ for any civilization is to renew them ụmụnne anyị ndị Juu gbara mbọ na-ekipụ sabat more than anyị nwa na onwe anyị na-ekipi ya every week they are renewed ọ bụrụ oge anyị na-eteki New Yam Festival serious emekwaa o renew kwa anyị so ka m bie okwu a n'ebe a obi nwe ugo ị nwekwa more questions m ma aza udo dịrị gị thank you